Ọ bụrụ na nna gị anọghọzie, na nna gị anawago, ị makwanụ na unu ejiro efi wee kwaa nna gị. Anwakatakwana anwa were efi kpụgalụ mmadụ sị na ị na-eme friends, na ị na-eme ọyị maọbụ na onye ọyị gị na-eme ife nọọ ka ị kpụjeeli ya efi. Anwakwana ya anwa. Ma ọ bụrụ na ị ma na unu ejighị efi wee kwaa nna gị, anwakatakwana ya anwa na ndụ a, kpụrụ efi kpụjelu mmadụ. Anwakatakwana anwa kpụrụ efi kpụjelu dibịa. Anwakatakwana anwa kpụrụ efi wee jee nye onyinye n'ụnọ ụka. Ma ọ bụrụ na ị ma na unu ejiro efi wee kwaa nna gị, ma ọ bụ na nna gị ejiro efi wee kwaa nna nna gị, anwakwana ya anwa, wee ganye na ị kpụrụ efi gbuolu nna gị gbuolu nna nna gị. maka na nya bụ ife na-ebute ndado ọ na-ebute ndado o nwere ife a na-akpọ ndado n'afa maka na o nwere ike ije ịgba afa kwa ije na ịgba afa afa ana-asị gị na ife ndado dị n'ụzọ gị afa ana-afụ ife ndado n'ụzọ gị Ma ị makwalu na e kwuo ife ndado n'afa na ụfọdụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ na ebe obi ha na-agbajewe bụ n'imebi ọgwụ i mebie ọgwụ tata echi i jekwa n'afa afa ana-asị gị na ife ndado dị n'ụzọ gị na ife ndado dị n'ụzọ gị ị na-asị kedụzi ụdị ife ndado dị ife a ya bụ ife na-ebutekwanụ ife mkpasasị nya bụ ife na-ebute ife aghala ọ na-ebute ife ọnwụ ike ọ na-ebute ife ntụchi ụzọ ọ na-ebute okwu na ụka dị iche iche ọ na-ebutekwuzi mmụọ ịgba mmadụ ụchụ onye nwelu ntị nya nụrụ ịnwakatakwana anwa na ndụ a ma ọ bụrụ na ị ma na nna gị anọghọzi unu ejirokwanụ efi wee kwaa nna gị ma ọ bụ na nna gị ahụ anọghọzi ma ọ bụ nke nọnụ na o gbubeghoolu nna ya ha efi anwakatakwana anwa na ndụ a kpụrụ efi wee jeelu mmadụ ife ma ọ bụ kpụrụ efi kpụjeelu mmadụ na ị na-eme ọyị ma ọ bụ na ị na-eje na nke dibịa ma ọ bụ na ị kpụjere efi na nke ụkọchukwu ịnwakwana ya anwa maka ife ndado maka ife mkpasasị maka ife ike maka ife ibida maka ife anya mmiri maka ife okwu na ụka maka ọnwụ ike ị nwakwana ya anwa maka na a sị na ọ bụrụ na nwata bunie nna ya ha enu ngwongwo na ngwongwo ayọchie ya anya Gị nwa bụ nwatakịrị, debela ahụ na i bugo nna gị ha ụzọ wee mụta diọkpala site n'ịkpụlụ efi kpụjelu ndị ọyị gị ma ị makwa na i jirọ efi wee kwa nna gị maọbụ site n'ịkpụlụ efi kpụjelu mmadụ ma ị makwa na unu ejirọ efi wee kwa nna gị ma ọ bụ site n'ịkpụlụ efi kpụje n'ụnọ ụka n'ụnọ ekpele ma ọ bụ na nke onye dibịa ma ị makwa na unu ejirọ efi wee kwa nna gị nekwo gị bụ nwatakịrị bunalụ nna gị enu na ngwongwo na ngwongwo ya ayọchi gị anya ị fụrụ diọkpala ahụ ị chọrọ ibu nna gị ụzọ wee mụta ị ga-amụta nya bụ diọkpala mana ahụ ya agba gị ike ụwa ya agwụ gị ada ndị gboo bụ afa m nyere m aka tụsa ozi a pịnye aka n'akara ịfụnanya zọnye okwu na ngalaba okwu nke kacha nke zọnye okwu na ngalaba okwu maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwu ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya ulu ka emesịanụ ada ndị gboo bụ afa m ndewonụ